Unu abọọla chi Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonụ. Anyị abatakwala n'ihe gbasara nkụzi anyị anyị na-eme kwa izu bụ nke onye na-akụzi ya bụ Ada Udumeze ndewonụ. N'izuụka gara aga anyị kụziri ihe gbasara mmebe mkpụrụ okwu mmebe mkpụrụ okwu ebe ahụ ka anyị kọwara otu a ga-esi weta mkpụrụ abịdị nke a weta nke a jikọ ha ọnụ nweta ihe a na-akpọ mkpụrụ okwu ndewonụ chetakwanụ na ihe anyị ka na-ekwu maka ya bụ nkwalite asụsụ igbo anyị bidoro na mkpụrụ abịdị igbo n'ihi na ụwa niile gbaa gburugburu ndị nwere asụsụ ọ bụ site n'abịdị ha ka ha si ebido ịmụ ya bụ asụsụ chetakwa na anyị ji mkpụrụ abịdị igbo anyị emere ihe dịka abụ anyị maọbụ egwu anyị mgbe ọbụla anyị nwere nkụzi ya bụ n'izu ụka ọbụla ka anyị gaa n'iru a b ch d e f g gb gh gw h i ị j k kp kw l m n ṅ nw ny o ọ P r s sh t u ụ v w y z igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ igbo ndewonụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ mmebe ahịrị mfe mmebe ahịrị mfe unu ma na anyị amụọla abịdị igbo e wee kewaa ya nwee ụdaume mgbochiume anyị wee mụọ ihe gbasara ụdaume wee mụchaa ya mụọkwa otu esi kewaa ya anyị mụọ mgbochiume ma otu esi kewaa mgbochiume ụzọ abụọ anyị wee mụọ otu esi emebe mkpụrụ okwu na-echetakwanụ ihe ndị a ugbu a anyị abanyela otu esi emebe ahịrị mfe mana tupu anyị aga n'iru ọ bụrụ na a jụọ gị gịnị bụ ahịrị mfe kedu otu ị ga-esi wee kọwaa ihe bụ ahịrị mfe ọ dị ihe abụọ dị n'ime ya ahịrị na mfe hmm? unu ma na ahịrị bụ ihe anyị na-akpọnụ ahịrịokwu ya bụ sentence mfe bụzie simple ahịrị mfe ahịrịokwu dị mfe unu aghọtala ya ọ bụrụ na e wepụta ya n'aha ịchafụ a kpọọ ya ahịrị mfe ahịrị mfe ahịrị mfe bụ ahịrị okwu ndị ahụ na-enwe naanị otu ngwaa ahịrị mfe bụ ahịrị okwu ndị ahụ na-enwe naanị otu ngwaa n'oge ụfọdụ a na-enwe mkpọaha n'ime ya n'oge ụfọdụ a na-enwe mkpọaha n'ime ya gịnị bụ mkpọaha noun Hmm? gịnị bụ ngwa verb n'izuụka ọzọ mgbe anyị ga-amụ ihe gbasara nkeji asụsụ ya bụ parts of speech ịmatacha ihe a na-akpọcha ha na otu esi akọwa ha na Igbo mhm. mana taa ihe anyị ga-eme maka ya bụ mmebe ahịrị mfe anyị akọwala na ahịrị mfe bụ ahịrịokwu ndị ahụ na-enwe naanị otu ngwa n'oge ụfọdụ ha na-enwekwa

ngwa bụ ihe na-egosipụta gịnị emereme dị na ahịrịokwu ahụ dịka anyị si kọwa na bekee ee eh, verb an action word ọ ya nwa na-akọwa ihe na-eme ebe ahụ emereme ahụ na-eme ebe ahụ ya bụ ngwa na-akọwapụta ya ya mere n'ahịrị mfe ọbụla a na-enwerịrị otu ngwa n'ime ya ka anyị mee ụfọdụ ọmụmaatụ ahịrị mfe uche gburu ewu. Uche gburu ewu. Uche bụ mkpọaha. Noun. Gburu bụ ngwa. Ewu bụrụ ihe natara ya bụ emereme. Uche bụ onye mere emereme gburu. ewu wee nata emereme ahụ uche mere ama m ma ị ghọtara ya mhm. a bata na ọmụmaatụ ọzọ ị nwere ike sị agwọ tara ada agwọ tara ada agwọ bụ onye mere emereme ahụ tara bụ emereme ahụ o mere ada bụ onye natara ya bụ emereme otu a ka o si wee dị ya bụ ahịrị mfe bụ ahịrịokwu ndị na-enwe naanị otu ngwa otu a ka esi mebe ya bụ ahịrị mfe dịka anyị si kọwaa ihe gbasara ahịrị mfe gụnwa gbalịzie ka i mebe ka i mebe ahịrị mfe nke gị ka o nwee ike ka ị nwee ike ịghọta ihe a na-ekwu maka ya ọ bụrụ na i cheta mkpụrụ okwu ndị anyị mebere anyị mebere a k a aka ị nwere ike sị mmadụ nwere aka abụọ ị hụla ya anyị wee mebe ụ l ọ ụlọ Anyị bi n'ụlọ. Anyị bi n'ụlọ. Anyị were mebe iko i k o iko. E ji iko aṅụ mmiri. Ị hụla ya? Anyị mebekwa ọzọ sị akwụkwọ. Ị nwere ike sị Ezinne na-agụ akwụkwọ. Ị hụla ya? Ezinne na-agụ akwụkwọ ya bụ akwụkwọ ahụ anyị mebere maka ya. Ọzọ anyị nwere ihe dị ka egbe. Dinta na-agba egbe. dinta na-agba egbe dere gawazi a nwekwara ute ịsị uchenna nọ ọdụ n'ute uchenna nọ ọdụ n'ute ihe ndị a bụcha ahịrị mfe aha m bụ nwada chinasa nkwọ udensi ada udumeze ada igbo 001 sonyere m na youtube ada udumeze imetụ ebe ahụ na-acha ọbara ọbara aka isonyere m nke ọma sonyekwara m na Facebook ada udumeze concept ịbanye isonye hụ ọtụtụ ihe ndị anyị na-eme na Instagram official underscore ada udumeze ya gaziere unu ndị ọma ndị ọma daalụnụ maka ịhụnanya unu dịka unu si na-ege ya bụ ihe onyonyo anyị na-eme ọ ga-adịrị unu na mma eke dịrị unu na mma n'orie dịrị unu na mma afọ dịkwara unu na mma nkwọ ndewonu nkụzi a na-abịa kwa izu ya gaziere unu ndị ọma ndị ọma igbo ga-adị gba mgbọrọgwụ ndewonu